akukuchitirani pa moyo wanu ine ndizipange introduce in case kuti mwina mwangosegula kumene video imeneyi kuzera ku account imeneyi kapena channel chimenechi ine ndi prophet ian ntaba ndipo ndimatumikira kuchokera ku utumiki wotchedwa the will of god chizungu kumalizisa timati the will of god ministries ndipo okondedwa video imeneyi Ambuye wathu Yesu Khristu akufuna ndipereke uthenga womwe anandipasa pa 25 of July 2025 25 of July 2025 ndipo uthenga umene ukupita kwa apolisi m'Malawi muno makamaka omwe ali m'ma branch awiri branch yoyamba ndi branch ya traffic ndi apolisi omwe amatchedwa traffic police officers traffic police officers ndipo branch yachiwiri ndi prosecutions branch ndi apolisi amenewa ndi omwe amatengera milandu ku court ndi ma prosecutor ndi ma public prosecutor omwe amagwira ntchito ku malawi police service koma uthenga umenewu ukufalikira kwa wina aliyense yemwe akuchita mchitidwe womwe ambuye wathu yesu khristu akudzudzula kuzera mu uthenga omwe anandipasa pa 25 of july 2025 Okondedwa, ngati simuchita mchitidwe umenewu ukudzudzulidwa ndi Ambuye wathu Yesu Khristu, khalani pompo mveranibe uthenga umenewu ndi cholinga choti mudziwe ndi kuphunzira chifuniro cha Ambuye wathu Yesu Khristu pa nkhani imeneyi, pa mchitidwe umenewu, ndi kuti muthe kukakhala opewa nthawi zonse mchitidwe umenewu ncholinga chokuti mupitirire kukhala mchiyero. kuti muthe kusangalatsa Ambuye wathu Yesu Khristu m'makhalidwe anu. Koma tisanayambe kumva uthenga umenewu wochokera kwa Ambuye wathu Yesu Khristu omwe ndinalandira pa 25 of July 2025, tatiyeni tiyikize video imeneyi m'manja mwa Ambuye wathu Yesu Khristu kuti Satana asakhale ndi gawo pa vidiyo imeneyi koma choyambirira tiwerenge mawu a mulungu omwe akuthandizeni kusinkhasinkha za moyo wanu ndiwerenga mawu a mulungu amenewa kuchokera ku chivumbulutso mutu 22 vesi ya 10 kufika 11 malingana ndi nyengo zomwe tili masiku osirizawa tatiyeni tiwerenge mawu amenewa vesi 10 Akuti, Ndipo ananena ndi ine, Usasindikiza chizindikiro mawu a chinenero cha bukhu ili, pakuti nthawi yayandikira. Versi 11, Iye wakukhala wosalungama achitebe zosalungama, ndi munthu wonyasa akhalebe wonyasa. ndi iye wakukhala wolungama achitebe cholungama, ndi iye amene ali woyera akhalebe woyeretsedwa. Okondedwa, we are in the end times. Kulibenso china chomwe chikusalira kupatula kutulukira kwa Antichrist. ndipo masauso omaliza ndi kubwera kwa ambuye wathu yesu khristu kuzakwatula mpingo wake koma mmene tikudikilira kubwera kwa antichrist kenako masauso oopsa omwe azakhale pa dziko lapansi pano muziwe kuti okondedwa anything can happen kwa inuyo tikudikirira nyengo imeneyi tikudikirira kubweranso kwa ambuye yesu khristu kachiwiri kuzakwatula mpingo wake anything can happen to you pali ngozi zapansewu pali kufa mwachidule monga through stroke through bp through ma heart attack kulitu imfa zobwera chifukwa cha anzathu awa omwe amaba mwaumbanda ndipo mchizungu timanena kuti ma armed robbers kufuna kukuberani inu pokuberani ndi kukuphaninsoni kuli imfa ngati zimenezizi kufa ndi nthenda zosiyanasiyana so between now and nthawi imeneyo muziwe kuti imfa ikugogoda mmoyo mwanumo anything can happen before nthawi imeneyi yobweranso ambuye yesu khristu kachiwiri isanafike zimenezi zikhoza kuchitika mmoyo mwanu so okondedwa mukuyenera kukhala wokonzeka tsiku ndi tsiku chifukwa Inuyo mudzachoka padziko lapansi pano m'njira ziwiri. Njira yoyamba ndi imfa yadzidzidzi kapena imfa yobwera kudzera m'nthenda ina iliyonse yomwe ikhoza kukuchitikirani Ambuye wathu Yesu Khristu asadafike. Kachiwiri ndi kuchoka padziko lapansi pano musanafe chifukwa choti mwakwatulidwa ndi ambuye wathu yesu khristu these are the two circumstances kapena titi njira zomwe mukhoza zachokera pa dziko lapansi pano imfa kapena kukwatulidwa muli wamoyo koma pamene ambuye wathu yesu khristu akuchedwa kuzakwatula mpingo wake muziwe kuti imfa ikukusakani ndiye mu nthawi imeneyi wokondedwa moyo wanu ndi wotani ambuye yesu khristu akuti ngati mukumva mawu a mulungu ndipo simukufuna kulapa ati pitirizani kuchita machimo ndipo ngati munamva mawu a mulungu mudalapa pitirizani kukhala wolungama ambuye yesu khristu akusambirani m'manja kuti ngati mwasankha kukhala gonthi pitirizani kukhala gonthi ngati mmamwa mowa pitani muzikamwa kwambiri mowawo Ngati mmasuta, munamva uthenga wa Mulungu koma mwasankha kumasutabe ati pitilizani kusutako. Ngati mmachita chiwerewere pitilizani chiwerewerecho. Ngati mmachita za dama pitilizani damalo. Okondedwa, Ambuye Yesu Khristu akuti, Iye wakukhala osalungama achitebe, zosalungama iye wokumwa mowa achitebe mchitidwe wake wokumwa mowawo iye wokuba achitebe mchitidwe wake wokubawo iye wachinyengo achitebe mchitidwe wake wachinyengowo wolandira ziphuphu apitilize kulandira ziphuphuzo wamiseche wamijedo apitilize miseche ni mijedo yakeyo iye amene ali okonda kuonera zolaula kuvala molaula maminisiketi matrauza achizimayi apitirizebe kuvala zimenezo ambuye yesu khristu akuti ndi munthu wonyasa akhalebe wonyasa okondedwa ambuye yesu khristu akukusambirani m'manja akukulolani kupitiriza kuchita mchitidwe wanuwo woyipawo ngati mmachita zimenezo chifukwa chokuti simukufuna kumvera mawu ake mwasankha kusamvera mawu ake ndi akukulolani kuti pitirizani Ngati mmamwa ma crate atatu a mowa pitani mukamwe ma crate 10 onjezerani. Ngati munali ndi zibwenzi ziwiri khalani ndi zibwenzi 10 akukulolani. Nanga si chisankho chomwe mwachita? Ndikukhulupirira mawu amenewa akuthandizani kusinkhasinkha za moyo wanu. Tatiyeni tipemphere. Mulungu Atate wa mphamvu zonse, tizindikira kuti ife takuchimwirani m'njira zosiyanasiyana. Yehova, mwina kutheka tinakanika kulapa chifukwa choti Satana anaumitsa mtima wathu, koma tichitireni chifundo. Tazindikira kulakwa kwathu, tifuna tiyende nanu. Tiyeretseni, tikonzeni. Ndipo tisisireni Mzimu Wanu Woyera, atithandize ife kukhala ana Anu, tikhale ana olungama, oyera, ndipo opanda chilema china chirichonse, monga Mawu Anu anenera ku Aefeso mutu 1 vesi 4. Ambuye Yesu Khristu, mufuna tonse tikhale angwiro monga Inu muli wangwiro, monga Mawu Anu anenera ku Mateyu 5 vesi 48. kuti choncho tidzathe kukuonani inu maso ndi maso pakuti palibe uyo yemwe angakuoneni inu mmene mulili pokhapokha ali wolungama monga mawu anu anenera kwa aheberi mutu 12 vesi yake ya 14 mu dzina la ambuye wathu yesu khristu ndikupemphani yehova kuti mumve pemphero lathuli komanso kuti video yathuyi muyikute ndi mwazi wanu. Satana asatenge gawo kuti choncho ithe kukagwira ntchito yotembenuza mitima ya anthu. Mu dzina la Yesu Khristu ndapemphera zonsezi kwa inu Yehova. Amen. Okondedwa, uthenga umenewu ndi waufupi koma ndikukhulupirira kuti video yathuyi siiposa pa mphindi 30 ndikukhulupirira god willing ikaposapo ambuye alemekezeke uthenga umenewu ndanena kale kuti ukupita kwa apolisi omwe ali a traffic komanso omwe ali ma prosecutor chifukwa ndi omwe ambuye wathu yesu khristu anandiwuza kuti ndiwapase uthenga umenewu ndimatha kumangolalika koma this time around ambuye yesu mkhristu anandipasa uthenga uwu kuti ndiupereke in a special way kwa magulu awiri amenewa omwe ali mabranch awiri amenewa ku police malawi police service koma uthenga umenewu ukhozabe ndithu kufalikira kufika kwa ena onse chifukwa chokuti ngati umachita tchimo limeneli kapena mchitidwe umenewu even if suli ku polisi ndiye kuti nawenso uthenga umenewu ndiye kuti inunso uthenga umenewu ukukhuzani chifukwa ambuye yesu khristu akutiphunzitsa ku maliko mutu 13 verse 37 kuti chomwe akunena ndi mmodzi akunena ndi onse chomwe akunena ndi gulu la anthu awa akunena ndi onse ngati amene onse akhoza kuchita chomwe gulu limeneli limachita mariko 13 verse 37 akuti ndipo chimene ndinena ndi inu ndinena kwa onse dikirani so a warning to one is a warning to all an instruction to one is an instruction to all a command to one is a command to all lamulo kwa mmodzi ndi lamulo kwa onse okondedwa ndithudi chifukwa ambuye wathu yesu khristu ngati akulamula ana a israeli kuti usabe usaphe usachite chigololo ndi malamulo ena aja ifenso malamulo omwewo akutikhuza ngakhale malamulowo anayamba kuperekedwa kaye kwa ana a israeli ndithudi ndikukhulupirira kuti pamenepo mwamvesesa chabwino tipite ku uthenga umenewo kodi ambuye yesu khristu uthengawo anati chani ambuye yesu khristu anati onse a trafiki ndi auze ndi achenjeze kuti asiye kulandira ziphuphu kapena titi kuchita katangale. Onse a traffic, apolisi omwe ali a traffic asiye kulandira ziphuphu kapena titi asiye kuchita katangale. Ambuye Yesu Khristu uthengawo anandipasa mchizungu koma ndiupereka mchichewa kuti ufikire wina aliyense. He said stop receiving bribes from road users. Stop receiving bribes from road users. Ndithudi Ambuye Yesu Khristu akutero. Kubwera kumbali ya anzathu aku prosecutions ma prosecutor uthengaso ndi chimozimozi Ambuye Yesu Khristu Akutiso ma prosecutor onse asiye kulandira ziphuphu kapena kuchita katangale zomwe zingasokoneze chilungamo. Asiye kulandira ziphuphu kapena kuchita katangale zomwe zingasokoneze chilungamo. Should stop receiving bribes which can pervert the course of justice. ndithudi chabwino uthenga ndi umenewu tsono okondedwa mawu a mulungu akuti chani nthawi zonse ambuye yesu khristu akandipasa uthenga mzimu wake mzimu woyera amandisogolera kupeza mawu a mulungu okhuzana ndi uthenga umenewu ndi cholinga choti ndithe kukuwunikirani za uthenga kuzera mmawu a mulungu choyambirira chenicheni tidziwe kuti mulungu wathu mulungu wamphamvu zonse ndi mulungu amene salandira ziphuphu nde okondedwa ngati inuyo muli traffic police officer inuyo ngati muli uh, police prosecutor kapena titi public prosecutor ochokera ku malawi police service kapena police traffic officer kaya traffic police officer muli mumsewumo muziwe kuti ambuye wathu yesu mkhristu yemwe ali mulungu wanu salandira ziphuphu ndiye ambuye wathu yesu mkhristu akufuna inu mukhale ngati iyeyo chifukwa iye salandira ziphuphu sadalandirepo chiphuphu sadzalandira chiphuphu sanachitepo katangale sadzachita katangale so tatiyeni tiwerenge mawu a mulungu ku deuteronomo mutu 10 vesi yake ya 17 deuteronomo mutu 10 vesi yake ya 17 akuti popeza yehova mulungu wanu popeza yehova mulungu wanu ndiye mulungu wa milungu ndi mbuye wa ambuye Mulungu wamkulu, wamphamvu ndi woopsa, wosasamalira nkhope za anthu, kapena kulandira chokometsera mlandu, kapena kulandira chokometsera mlandu. Mu chizungu mukawerenga New King James Version akunena kuti and he does not take bribes. Does not take bribes. salandira chokomesera mlandu nde inuyo ngati muli mkhristu nde ndi inunso wa police nde ndi inunso amene muli ku branch ya traffic kapena ku branch ya prosecutions ambuye wathu yesu mkhristu akufuna kuti inu mukhale ngati iyeyo yemwe inuyo mmamuitana kuti ndi ambuye ndi mpulumutsi wa moyo wanu chifukwa Mbuye wanuyo, your Lord, ameneyoyo salandira ziphuphu. Malembo oyamba timafuna kuti tithandizane kuunikirana ndi amenewa. Chabwino, tsopano okondedwa, ngati muli wa traffic kapena wa prosecutions ndipo mumalandira ziphuphu kapena titi mmachita katangale, kulandira chokometsera mlandu. Kodi chimachitika pamenepo nchani? Simukuziwa kuti mmanyozetsa dzina la Mulungu wanu? Simukuziwa kuti anthu achikunja amanyoza dzina la Mulungu wanu? chifukwa cha mkhalidwe wanu wolandira ziphuphu, wolandira chokometsera mlandu, chifukwa amati ah, apolisi ndi aziphuphu, atrafiki ndi aziphuphu, amaprosecutor amachita katangale, ndiye nanji ndi akhristuso. Kodi Mulungu wawoyo amatuma kuchita katangale? Kaa ngati Mulungu wawoyu amalola kulandira ziphuphu. Kaa ngati Mulungu wawoyu amalola kuchita kulandira zokomesera mlandu. Ndi zomwetu amaganiza. Ndi zomwe amaganiza. Ndithudi okondedwa, anthu achikunja. Mupite ku prison mukapeza kuti kuli apolisi ena okuti anamangidwa chifukwa cholandira ziphuphu chifukwa cholandira zokomesera mlandu chifukwa chochita katangale and ndi akhristuso apolisi amenewo choncho tikunyozesa dzina la ambuye mulungu wathu yemwe dzina lake ndi yesu khristu makhala ngati kuti mulungu wathuyu iyeyo ndi wolandira chokomesera mlandu ndi mulungu amene amatilola ife kuti tizilandira ziphuphu tatiyeni timvetsetse bwino nkhani imeneyi powerenga uh, aroma mutu 2 tiwerenge aroma mutu 2 tiyambira vesi ya 17 aroma mutu 2 kuyambira vesi ya 17 kulekeza vesi yake

utaphunzitsidwa m'chilamulo, nulimbika mu mtima kuti iwe wekha uli wotsogolera wa akhungu, nyali ya amene akhala m'kumdima. Okondedwa akuti, Koma ngati iwe unenedwa Myuda, nukhazikika pa malamulo, nudzitamandira pa Mulungu, nudziwa chifuniro chake, Inuyo apolisi, inu a traffic, inu ma prosecutor mumaziwa malamulo kuti malamulo a mdziko akuti usachite katangale, akuti musabe, akuti musalandire ziphuphu, mumaziwa kuti kuli anti corruption bureau ndipo inuyo you are law enforcers inuyo mumapanga enforce malamulo amenewowo a anti corruption. malamulo amene o- omwe ali mu criminal uh, osati mu criminal procedure omwe ali mu penal code inuyo ndi omwe mmamanga inuyo ndi omwe mmapanga prosecute malamulo omwe ali m'penal code malamulo ali mu road traffic act Ndiye inuyo omwe mukudziwa malamulo amenewawa nkhani ndiyokuti chifukwa chani mumaphwanyanso malamulowo? Ndi nkhani yomwe tikuphunzira ku Aroma mutu 2 vesi 17 fika 23. Inuyo mudzitamandira kuti mumadziwa malamulo, munapita ku police training school, ena munapita ku law school. ena mwawerenga panokha malamulowo mukuwadziwa malamulowo mukuziwa road traffic act mukuziwa penal code mukuziwa uh, malamulo omwe ali ku anti corruption bureau corrupt practices act mukuwaziwa malamulo amenewo ndiye chifukwa chani mukuphwanyaso malamulo amenewo chifukwa chani mukusogolera kuphwanyaso malamulo amenewo ndiye nkhani ili pano ndiye tikuyerekeza ndi zomwe paulo akuwanena ayuda omwe amadzitamandira kuti amadziwa malamulo komanso iwowo ndikukhalanso namba wani ophwanyanso malamulowo ndiye chimodzimodzi mmene analili ayuda kuti akudziwa malamulo ndikukhalanso number one go one kumaphwanyanso malamulowo ifenso ambuye wathu yesu khristu akufuna kuti ndikuwunikireni inuyo kuti apolisi omwe muli ku prosecutions muli ku traffic muli ngati ayuda wokuti mukudziwa malamulowo ndiye mukukhalanso go one kuphwanyanso malamulowo ndiye nkhani ili pamenepa chifukwa mutuwu ku aroma chapter 2 vesi 17 kufika 23 mutu wakuti ayuda atsutsidwa so paulo akuwasusa ayuda akuti vesi 17 kupita nayo chisogolo koma ngati iwe unenedwa myuda nukhazikika pa lamulo iwe unenedwa wa polisi ndikukhazikidwa ndikukhazikika pa lamulo iwe unenedwa wa polisi ndikukhazikika pa lamulo chifukwa lamulo unaphunzira kuliziwa nudzitamandira pa mulungu nudziwa chifuniro chake ndikudziwa kuti malamulowa amafuna chani nuvomereza zinthu zoposa utaphunzisidwa mchilamulo utapita ku training school utapita ku law school utapita ku makosi osiyanasiyana nkuziwa malamulowo ati nulimbika mu mtima kuti iwe wekha uli wotsogolera akhungu chifukwa choti mukuziwa malamulowa nde mumaphunzisa anzanu kumayenda nda community policing kukaphunzisa malamulo apanseu kukaphunzisa malamulo okhuzana ndi uh, kuipa kwa corruption kukaphunzisa ndithu malamulo okhuzana ndi zoyipa zosiyanasiyana kuba kugwiririra inuyo omwe muli nkuthekera kumenekoku chifukwa chani mukuphwanyaso malamulo nde nkhani ili pamenepo ati nulimbika mumtima kuti iwe wekha uli wotsogolera kwa akhungu nyali ya amene akhala mu mdima aja mukuaphunzitsa aja ali mu mdima ndipo inuyo muli ngati nyali nde ambuye yesu khristu akupitiriza kulankhula kuzera kwa paulo kuti wolangiza wa opanda nzeru. Mmakhala ngati ndithu mukuwalangiza anthu opanda nzeru kumuzi kuja, kuwaphunzitsa malamulo amenewo. Mphunzitsi wa tiana wakukhala m'chilamulo ndi chionekedwe cha nzeru ndi cha choonadi. Vesi 21 ndiye yofunika kwambiri kutseka mudzi. Akuti, ndiwe tsono wakuphunzitsa wina Kodi ulibe kudziphunzitsa mwini? Tsopano iweyo wa traffic, iweyo prosecutor, amene ukudziwa malamulo chifukwa udapita ku police training school, udapita ku law school, chifukwa chokuti iweyo udapanga maphunziro osiyanasiyana, wawerenga pawekha malamulo aja ukuwadziwa, waphunzira malamulo aja, ndiye akuti poti umaphunzitsa ena kuti musathamangise galimoto musamwe musalezere nkuyendesa galimoto kuti musamachite uh, musamagwiririre uh, ana eh, musamagone ndi tiana eh, poti ukumaphunzisa ena zimenezizi kuphunzisa kaya mmizi kuzera kaya mmasocial media poti ukuphunzisa ena malamulo amenewawa Funso, Ambuye Yesu Khristu akuti, kodi ulibe kuziphunzisa mwini? Kodi iweyo wa traffic iweyo prosecutor sungaziphunzise wekha? Kuti ndisagwiririre mkazi, kuti ndisagone ndi mwana, kuti ndisalandire ziphuphu, ndisalandire chokomesera mlandu. Nanga si malamulowo ukuwaziwa? Nde Ambuye Yesu Khristu akufunsa kuti akuti kodi iweyo sungaziphunzise mwini? Sungaziphunzise mwini. Apolisi ambiri amangidwa, ena sanamangidwe chifukwa paja timayendera mwambi uja ena amati kuti mbava ndi yomwe yagwidwa koma sikuti sakuchita akuchita Koma Ambuye Yesu Khristu akuti, Kodi sungaziphunzise mwini? Tili ndi apolisi ena ali ku ndende akugwira ukaidi, nawonso anaphwanya malamulo, koma anali odziwa malamulo, anaphunzisidwa ndipo amaphunzisa ena, ndipo adaphwanya lamulolo. Ndiye funso nkumati, Ambuye Yesu Khristu akufunsani kuti, Kodi sungaziphunzitse iwe mwini? Akupitiriza Ambuye Yesu Khristu pa vesi 21 akuti, Iwe wakulalikira kuti munthu asabe, kodi ulikuba mwini wekha? Okondedwa, iweyo prosecutor amene ukupanga prosecute mbava pogwiritsa ntchito section 278 ya penal code funso lomwe akupasa ambuye yesu khristu ndilokuti akuti kodi iweyo ukumabanso iwe wakulalikira kuti munthu asabe wophunzisa anthu kuti asabe ngati prosecutor umatha kuyenda kukalalikira kukaphunzisa anthu kuti asamabe Asiye kuba, kuba sikwabwino. Funso lomwe Ambuye Yesu Khristu akupasa ndi lokuti akuti kodi ulikuba mwini wekha? Ukalalikiralalikira kuti anthu asamabe, iweyonso kodi ukuba? Ndi funso lomwe akufunsani okondedwa Ambuye Yesu Khristu, chifukwa ndi ufarisi ngati ukukamanga mbava ukukapanga prosecute mbava ngati ukumanga wothamangisa pansewu galimoto mopyola muyeso iwenso ukatenga galimoto yako ndikumathamangisa more than that more than limit yovomerezeka ndiye kuti ndi ufarisi ndi ufarisi ndi ambuye yesu khristu akuti iwe wakunena kuti munthu asachite chigololo tili pa vesi 22 iwe wakunena kuti munthu asachite chigololo kodi umachita chigololo mwini wekha inuyo aprosecuta mukuphunzitsa ma civilians kuti asamagwililire azimayi, asamagone ana. Kodi iweyo ngati prosecutor sukugwililiranso azimayi? Sukugonanso ndi tiana? Nde nkhani yonseyi tikuyilumikiza kumbali yolandira ziphuphu kuti ukuphunzitsa kuti anthu asamalandire ziphuphu kodi iweyo sukulandiranso ndi mafunso omwe ambuye yesu khristu akupereka kwa inuyo anzanga omwe muli a traffic anzanga omwe muli ma prosecutor ambuye yesu khristu akupitiriza kuti iwe wakudana nawo mafano umafunkha za mkachisi kodi verse 23 iwe wakudzitamandira pa chilamulo kodi uchitira mulungu mwano ndi kulakwa kwako mchilamulo okondedwa inuyo mukudziwa malamulowo kuti munthu asayenera kuba ndipo mukuphunzitsa kuti kuba n'koipa, kuchita katangale n'koipa, kulandira ziphuphu n'koipa, kulandira chokometsera mlandu n'koipa. Ndiye Ambuye Yesu Khristu akuti, Kodi uchitira Mulungu mwano ndi kulakwa kwako m'chilamulo? Ndiye mukupita kukalandiranso ziphuphu, kukalandiranso chokometsera mlandu, kukachitanso katangale. Kodi pochita zimenezo simukudziwa kuti mukuchitira Mulungu mwano? Chifukwa mukuwadziwa malamulowo ndiye mukukhalanso namba 1 kuphwanya malamulowo. Verse 24 yomaliza akuti, pakuti dzina la Mulungu lichitidwa mwano chifukwa cha inu pakati pa anthu a mitundu monga mwalembedwa. nde anthu akunjako omwe ali ma civilians akakuonani mukulandira ziphuphu akakuonani muchita katangale akakuonani kuti mukulandira chokometsera mlandu amayamba kunyoza apolisi amayamba kunyoza apolisi onse m'malawi muno kumati ndi olandira katangale ndi olandira ziphuphu ndi ochita katangale ndi olandira zokomesera mlandu ndiye akaziwanso kuti ndinu akhristu ndenanji muli ndi udindo ku tchalichi hish adikoni ndi apasta ndi aelda ndi atreasure ndi asekretary kumpingoko ndi achair a church council kumpingoko ndiye chomwe amachita ndi chokuti tsopano amanyozano dzina la mulungu amati mulungu wawo amalola kuchita katangale mulungu wawo amalola kuchita kulandira ziphuphu kulandira zokomesera mlandu ndiye dzina la mulungu likuchitidwa mwano likuchitisidwa manyazi chifukwa cha inu ndi ine ngati tikuchita khalidwe limeneli Ambuye Yesu Khristu akufuna kuti tilape, akufuna kuti tilape. Okondedwa, vidiyoyi ndiyilekeza pano ndiye ndibwera ndi vidiyo ina yachiwiri yomwe ndikhale ndikupitiriza uthenga umenewu po polalikirana pogwiritsa ntchito mawu a mulungu sindikufuna italike kwambiri apa ili around 34 minutes isapitire 36 minutes ndibwera ndi video yachiwiri tsiku lina lililonse mulungu akalola chonde pangani uh, subscribe ngati mzimu wa ambuye wakusogolerani cholinga chokuti video imeneyo yachiwiriyo isakuphonyeni mulungu akudaliseni ndikupemphani mulape machimo anu ndipo muyende mchiyero ndi ambuye kuti muzakumane naye pakubwera kwake kwachiwiri kuzakwatula mpingo wake amen